Yatulukatu mmamawa wa lero ndiyonena kuti no a Thomas Mpinganjira ndizoti apangidwa appointed, kusankhidwa ndithu ndi boma kuti azigwira ntchito m'boma makamaka kutsogolelatu akutitu kampani imodzi ya boma paja tidakambakonso m'mbuyomu kunena kuti bomatu lili nmakampani osiyanasiyana akuti pachizungupo kumaatcha ma statutory corporations. Panopatu kumafunsabe funso lonena kuti muti nde iyeyo amusankhano ku kampani yanji kutino aziyitsogolelayo? Iyayi tifotokoze motere kunena kuti bomatu ndizonena kuti laganiza zosintha makamaka ma board of directors, mabwana amene amakhala pansi nkumapanga ziganizo za makampani osiyanasiyana omwe ndaboma monga tafotokozera muja Ndipono ulendo unowu akusintha ma board of directors a makampani okwana ndithu 66, makampani ochulukatu amenewo, ndipono kusinthaku akuchotsamo anthu amene analipo kale ndikuikamono anthu achani, anthu anyuwani. Ndiyetu imodzi mwa makampani amenewa ikutchedwa kutino Malawi National Planning Commission ndipo imeneyiyi ndikumeneno kwasankhidwakono a Thomas Mpinganjira, omweno amadziwika kuti ndi mkulu wa mabizinesi ndipo ndi mwini wake wa FDH Bank ija komanso nde kutitu Ekhaya eya akuti Ekhaya groups chani kaya amakhala nde kuti akugulitsa nyama kumeneko Ekhaya farms amapangaba ndithu basi ma business ake mkulu ameneyu amusankha kuti no iyayi ulendo unowu bwana mugwire ntchito inuyo ndi boma. Mukhale ndekuti chairperson wapampando wa bungwe limeneli la Malawi National Planning Commission funso kumanena kuti imeneyiyi nde ndi ndi itinso imeneyi? Ok mmene tikuveramu planning planning eti? Malawi National Planning Commission ntchito yake ndiyonena kuti iyoyi imaima payokha ndi yaboma inde komano imaima payokha ndikumapangano aah ma plan osiyanasiyana dzikoli Department yakuti yakuti titapanga zotere zotere zotere zotere zotere zotere. Kodi zimenezizi zingatheke? Ndalama zathu tili nazo motani? Motere. Nanga ku- tingakwanitse kufikira motani? Motere. Apa kuti zikatheke zafuna uya motere. Okay, ma strategy ake ndawa ndawa ndawa. Siko zotheka eh. Ah, iyitu ndi plan yotheka iyi. Ili ndi ma evidence, eti, maumboni oti ndi yotheka. makamakatu zokhuzana ndi ma business zitukuko ndalama zanizani mwayiona nde akatengerako iyeyu kuti akamusiye kumeneko ma plan aja akaphikaphika nde amakaperekano kuma department kuja cholinga chonenoti kumene kuja atenge ma plan aja ndikuwagwiritsa ntchito akatero nde kuti no zinthu pa ground zitani zizitheka ndekuti apititsa plan yomweno ndiyofikirika ndiyotheka osangoti plan yoti no basi iyayi tigule ndegetu tigule ndege 500 mungagule ndege 500 muli ndalama komano kuika plan ndithu yonena kuti no ndiyotheka malinga ndi mmene tilili ifeyo komanso itithandize kuti tisunthe patsogolo tipite patsogolo mwayiona ndeti iwowa akuti izi zikhala ngati no mwanjira ina yake zikuthandizira kuti no zikankhe maunduna azigwira ntchito bwino azikhala ndi mapulani abwino Komanso ndi kuti ma department osiyanasiyana ndi ma agency osiyanasiyana onse a boma azigwira ntchito bwino chifukwa ndiye awapatsa ma plan, aphikira kale plan, iwowo ndi kungoipanga implement eti, kungoitenga plan ija ndi kutani, ndi kuiika m'motion. Nde ntchitotu ya agent imeneyiyi, kampani imeneyi ya boma yomwe ikutchedwa kuti no Malawi National Planning Commission. Nde kumenekoko iyeyu Thomas Mpinganjira amuika kutino akhale chairperson, wapampando, komano ndekuti ali ndi ma membala ake amene agwire nawo ntchito kumeneko ndipono pali a Phillip Madinga, pali Vera Zulu, pali Bright Theu, pali Chikondi Banda Anthu amenewawa ndi amene akagwira ntchito ndi mkulu ameneyu ngatino ma board of directors komano ndekutino chairperson wapampando weniweniyo nakhala iyeyutu ameneyu Thomas Mpinganjira kaya amati Thomson kaya Mpinganjira sitikudziwa koma ndi Thom ayi nkhani yabwino kwambiri panali one day ndikuulutsako nkhani ndinaikakamba zonena kuti no thomas mpinganjira eh ati koma mwina tikulakwitsa dzina lawo kaya tom kaya thomson kaya koma tom uyuyu mpinganjira mm? timafuna zonena kuti mkulu ameneyuyu atakhalako mwina kodi kodi atalowa kundaleko fo uyuyutu zaketu zimathekatu mona business zake zimene tikuona kuti anazitoziyamba ndithu from the scratch kuchoka pasi nkukafika pamwamba mpakana zinthu kutheka and amaoneka kuti no ndi wa discipline amaoneka kuti iyayi amadziwa chimene akuchita and no ali ndi kuthekera kotino kodi iye atakhalako president one time kodi sangathandizire kusintha dziko lino foti maona ati anthu amenewo ali ndi mphatso yotsogoleri e kodi ndalama amadziwa kuziyendetsa bwino eh one amene amaitha kodi business amadziwa mmene imayendera eh bwino ndeti amayima pabwino kuti kodi mkulu ameneyi sangathandizire mwa njira ina yake koma iye amakamba zoti ine za ndale ayi apapa fanzi yamukokerabe fanzi ya dpp kumukokerabe kuti ayi abwana inuyo nde mukuyenera mutumikire dziko sizotinso ndi nkhani yonena kuti ndalama ayi tikudziwa ndalama muli nazo koma tikufuna mutumikire dziko uyutu ndi mkulu paja anagulanso eco bank tu pajatu mkuluyitu mwayiona sizoti ndi ije ndi fdh yokha even eco bankinso anayigula ndi mkulu wotino ali ndi mapulani abwino kwambiri fano zoti yayi titenge mkulu ameneyi timuyike kukaphika mapulaniko kumeneko tiikeko no anthu zifunikira zimenezizi kutenga anthu oyenerera ndi kuwayikanso m'malo oyenererawo mwayiona mu field yawo osati munthu anapanga za nursing zakuchipatala nde mukamuika ku bank ayiso sizingatheke ai simathekatu formula imeneyoyo inuyo mutenge munthu amene anapanga zokhuzana ndi zachuma mukamuikeso kwa chuma komweko mutenge munthu amene inu akamenya ma plan ake zimatheka nde mumutenge iyeyo ndikukamuika no kumphika kophika ma plan ko enditu akunena kuti target yawo kuteko sizoti ndi ya pano pokha ai akupanga target akuti kaya kuli plan yoti no Pomafika chaka cha 2063, Malawi izakhale yasintha kuchokano mu gulu la maiko osauka kupitano mmaiko onena kuti iyayi bolanikoni eti, apakati kati choncho, osati ochita kulemeletsetsa koma apakati kati choncho malinga ndi mmene tilili. Ndekuti tikafike kumenekoko tikufunikirano ma plan abwino, kuphika ma plan abwino ndipono ati anazigawa mma phase kaya zaka 10 kaya kuyamba nthawi imene anapanga kaya nde zaka 10 zizatha liti, zaka 10, zaka teni zinanso, zaka teni zinanso, mpakana kumakafika nde kuti no mu chaka cha 2063. Nde mu zaka teni izi zakuti no phase yake ndi imeneyiyi, mu ulamuliro uwu ikhala ikuthandizira kuphika ma pulani amenewo, kumenya zinthu ku zitukuko zosiyanasiyana, ma bizinesi osiyanasiyana, kuona kuti kodi zingatheke, nde kuti tikadzalowa mwina mwake tikus tikusunthe eti, akuti nde kudzikhala kumenya ma research, mwaiona, kufufuzafufuza, kuphunzirapo zina, Kupeza nde kuti no kaya ndi maubale ndi maiko ena ake amene angatithandizire, kaya ndi ma institution ena ake, mwaiona, zinthu ngati zimenezo zokuti zingatithandize kuti mwina mwake timangeno chuma chikhale ngati tikuika foundation ndi chikunyamuka. Nde let's just hope kunena kuti no akapita kumenekoko mwina mwake maplan awowo akakhala oti no akathandiza. And zimathekaso kunena kuti ma plan nde kumapangidwa ndi anthu ngati awawa chifukwa awawa ndi ma guy amene no awa ndi ma guy oti no ndi ma practical guys, practical oriented eti, oti iwowo nde amakonda ndi, zawozo zimayita kuoneka pa ground nde ma plan akhoza kukaphika ma plan abwino koma ndi funso lonena kuti. ma guy amene akalandile ma plan wo mma undunamo, ku bomako andalewa mukamvera ma plan wo chifukwa pali nthawi zina zake no apatseni ma plan abwino nde mmawasiyano apo nkumangopanga phala phala lanu la mmutu hey nkumapanga zofoila basi kukhala ngati kuti anthu aja ntchito sanagwire ntchito agwira kukupasani pamene pazikathera pompo pongopanga plan sakakhala ndi nthawi yoona kuti tikagwire ndalama Tiyeni tikazilondoloze zikukhala bwanji. Sizi ntchito yawo. Ntchito yawo ndikungopanga ma plan. Agwira ntchito yawo yabwino and azipereka kusiya zintchito zawo zosiyanasiyana chifukwa achina Thom Mpinganjira ali ndi ntchito zamagwire. Asiya zimene zija ayi tipangeko zoti titumikire dziko ndikuthandizira kupanga ma plan amene ajawa. Ataya nthawi yawo kukuthandizira kupanga zimenezi chifukwa chokonda dziko. Winano tsopano. Wakhutakhuta mbwanda akangokhala nde kuti mu office yake ndikukalandira mapepala aja okay plan ndi iyi angoyiponyano uko basi kuyikwilira uko hee basi kumadyeraponso mtedzanso pa mapepalapo kumaphwanya mtedza nkuma makoko ake nkumasiya pa pa plan yonena kuti fanz yakhala nde kuti no day night usiku usana kuphika ma plan amenewo wina akangodyerapo mtedza mwayiona imeneyo nde ndi funso loti andale akakhala seriousnso kugwiritsa ntchito ma plan ngati amenewo otherwise fanz ngati iyi pamene akuona kuti no tampanga appoint tamusankha amakhala nde kuti iye anamfunsa iye wavomera mwaona pamene wazipereka chonchi nde ndi chinthu cha mtengo wapatali fwa ndi anthu awawa oti akhoza kuthandiza dziko titangokhala kunena kuti tamvetserako zimene iwowo akukamba osati phala mamina amene ali mmutu mwa andale athu fwa munadzadza mamina kwambiri mu zochitika Ayi muli ndi maganizo pankhani imene ngati muli nawo tayikani mu comment section mo koma kuwayika molemekezaso maganizo anzathu akut